akamayenda forward direction like this one ndeti resistance imapanga against ndeti ma arrows awa akupanga show ma electrons pamene ma arrow awa akupanga show resistance so resistance in the circuit imapanga against flow of electrons so tafunsidwa kuti tipange uh, calculate resistance tipeze resistance of a steam iron so for solution atipatsa current yomwe ndi uh, 6.4 amps and atipatsanso voltage yomwe ndi 120 volts so tafunsidwa kuti tipeze resistance this one so timagwiritsa ntchito ohms law ndeti tikhala ndi resistance is equal to voltage over current

6.4 ndeti we get 18.75 ohms kutanthauza kuti tikafunsidwa kuti tipeze resistance ndeti timagwiritsa ntchito this formula

resistance so mukaonetsetsa circuit iyi in form of series ma resistance wa ali mu series so tikamapanga calculate total resistance ngati ali mu series timangopanga add kutanthauza kuti tikhala ndi total resistance is equal to ndeti resistance iyi ikhala resistance 1 iyi resistance 2

ndeti apapa tapeza total resistance in this circuit so ngati tafunsidwa kuti tipeze current apapa atipatsa voltage ndeti tingogwiritsa ntchito formula ija tikhala ndi resistance is equal to voltage over current so ifeyo let's say atifunsa kuti tipeze current ndeti tidzakhala ndi current is equal to voltage over resistance so tingopanga substitute pamene pali voltage apa tiikapo 8.0 ndeti tidzakhala ndi 8.0 over pamene pali resistance ndeti tiikapo 18.0 so tikapanga divide 8.0 divided by 18.0 ndeti we get 0.4 amps ndeti tapeza current next example tili ndi this circuit so mukaonetsetsa circuit b ndeti resistance uyu ndi resistance uyu ali in parallel ndeti zikusiyana ndi first circuit iyi ma resistors anali mu series pamene uh, this circuit ma resistors ali mu parallel so tikamapanga calculate ma resistance omwe ali mparallel timagwiritsa ntchito uh, this formula

ndeti total resistance imene ikudutsa mu this circuit ndeti ndi 4 ohms anakatifunsa kuti tipezenso current apa atipatsa voltage kuti ndi 6 volts ndeti tikanakhala ndi current is equal to voltage over resistance ndeti tingopanga substitute voltage atipatsa kuti ndi chani ndi 6 resistance tapeza kuti ndi chani ndi 4 ohms so tikapanga divide apa ndeti tipeza 1.5 amps so current imene uh, ikudutsa mu this circuit ndeti ndi 1.5 amps question c atipatsa circuit resistors iyi ndi iyi ili mu series and resistors uh, iyi ndi iyi ndi iyi ali mparallel so mudzakafunsidwa chonchi kuti mupeze uh, total resistance ndeti choyambirira timangopanga add tizakhala ndi okay let me sketch like this one ndeti apa tikhala ndi 10 ohms so resistor iyi ndi iyi ali mu series ndeti tingopanga add tikhala ndi 6 plus 4 ndeti we get 10 ohms then ndeti tipanga solve kugwiritsa ntchito formula ndeti tidzakhala ndi total resistance

We also have the next circuit. Circuit iyi ma resistance atatuwa ali mu parallel. Iyi ndi iyi komanso iyi. Atipatsanso voltage yomwe ndi 6 volts. So tikufuna tipeze uh, total resistance. So ngati tili ndi ma resistance uh, atatu kupita mwamba sitimagwiritsa ntchito formula iyi iyi timagwiritsa ntchito ngati atipatsa ma resistance awiri omwe ali mparallel so ngati afunsa chonchi timagwiritsa ntchito this formula

ndeti uyu ndi uyu apangana cancel ndeti total resistance is equal to tikapanga divide apa ndeti we get 2.7 ohms